ndị be anyị ekele m ụnụ ọ lọọlọ nneka chimezie na-ekwu anyị ka nọkwa n'ọnọdụ igbo dịka m bụ nwatakịrị na-eto n'ala igbo onye ka ịnụ na mmadụ nwụrụ o nwee ike irute ya edofe one year tupu mmadụ a na-anwụ and mmadụ nwụọ ebe niile na- na- na-akpọ nyịnyịm ụdị oge ya na mmadụ nwụrụ oge ahụ ka a ka na-enwere nsọ anị a ka na-asọ nsọ anị abịala m gụọ baịbụl ugboro ole na ole gụọ baịbụl gụcha ya ka esi agụ novel wee chọpụta na ọtụtụ omenala igbo nọ na baịbụl ọtụtụ ihe ndị igbo na-eme na ka ndị igbo si ebi ndụ usoro ndụ ha ma their law nọ na baịbụl mana doctrine ndị chọọchị 90% ya anọrọ na baịbụl ma 90% omenala igbo nọ na baịbụl ebutere anyị nke ndị chọọchị sị anyị na anyị sowe chọọchị anyị ewee na-eso chọọchị na mbụ enwe ka arụ ga-esi mejọ n'ala igbo asị ka eyi ọfọ ebulie ọfọ achọọ ihe na-eme n'obodo mmadụ nwụa ọnwụ aghara achọọ ihe na-eme n'obodo ọ dịkwa na baịbụl ihe dị ka n'akwụkwọ joshua mgbe ụmụ israel mgbe achan jere zuo ohi iwe chineke adị ọkụ n'etiti ụmụ israel ebulie ọfọ um, Joshua sị bring me the ephod of God ha wee yie ọfọ wee chọpụta na enwere onye zuru ohi e wee gbuo ya ihe ọjọọ wee na etu a ka ọ dị n'ala Igbo enwee ka ihe dị anyị azụ na-eme ebulite ọfọ eyie ọfọ maka na ndị Igbo bụ ndị na-efe Chukwu I keep saying it ndị ọcha bịara fụ chi- na anyị na-efe Chineke dị ndụ sị ọ bụ arụsị Now, question m na-ajụ onwe m ụmụ Igbo o ruola mgbe anyị ga-enyocha ọnọdụ ị sure na ọ bụghị arụsị ka ndị ọcha butere anyị because baịbụl ha ji aka nri nye anyị baịbụl anyị kwetere na ihe dị na baịbụl maka ọ dị na omenala anyị werezie aka ekpa dee anyị doctrine jidere anị Igbo destroy ya today doctrine the bible say every soul that sinneth shall die ala igbo sịkwa na ihe ọjọọ na-egbu mmadụ mmadụ nwụa ugbua a ga-ajụ kedu achọba ihe o mere e na-ebe iti na ka enwe ụdị ọya mmadụ ga na-aya ajụba ya kedu ihe i mere enwe onye i riri ego ya enwe nwaanyị ị tụrụ ime kedu onye i mere ihe ọjọọ ka i je yọọ maka ha na-ama na ihe ọjọọ na-ebute ọtụtụ ihe chọọchị asị anyị mba na um, um, um, God is a merciful God i mee njọ ị gaa na ị gaa confession Chineke agbaghara gị na ihe a jezie chenjie mindset ndị Igbo nwere about sin ndị Igbo na-asọ ihe ha na-asọ ihe ọjọọ maka na ha kwenyere na ihe ọjọọ nwere consequences ihe ọjọọ nwere ike ibute poverty bute amụghị nwa bute ọnwụ taata n'ala Igbo ndị mmadụ na-adasịsị ka ụdara the same chọọchị enugutere anyị chọọchị sị anyị na ihe ọchị ọbụla ị rịọ Chukwu na ọ ga-enye gị ya na-agwazi anyị n'ọzọ anyị nwa na-ekwuzi onwe anyị na ọọzị ọgwụ na-egbu keezi nke anyị na-ewe ewe maka Bible sị greater is he that is in me than he that is in the world greater is he that is in me than he that is in the world now ọ bụrụ na ihe a bụ ihe Chineke kwuru keezi ka onye Kraịst nọ n'ime ọ bụla echekwa ya ya anwụọ wee na-agwụ m ike ka anyị si asị m ụka laa ụka ama nlakwa maka na ụka dị mma ụka dị na Baịbụl enyochana m Baịbụl fụkwa na ka ndị Igbo anyị nwa bụ ndị Igbo si ebi ndụ ọ nọkwa na Baịbụl so ụka aha ala mana ọọzị ka anyị nọrọ n'ala chete dọktrin e butere anyị sokwu baịbụl bịa maka na ihe nọ na dọktrin ihe nọ na baịbụl ahụ anọghị ihe nọ na dọktrin anọghị na baịbụl akwụkwọ nsọ kwu sị na ihe akwụkwọ nsọ anyị nwere dere na onye etikwula eti onye ewepụla ewepụ ihe m na-ajụzi wụ dọktrin ma ndị ọtọdọks ma ndị pentikostal na-eji na-arụ ọrụ chọọchị eji na-ebrainwash ndị mmadụ ọ nọ na baịbụl Igbo bụ Igbo ka anyị na-eche na anyị na-efe Chukwu anyị aha efu anyị aha atala ebere m akwa kpere Chineke sị ya biko nye policies na ndị Igbo nọọ maka ịhụnanya anyị hụrụ n'ebe ọ nọ ka eji wee sowe ndị ụka ya biko nyere anyị aka wepụ aghụghọ na ihe ezokwesịrị na chọọchị bụ nke na-agbanwere ndị mmadụ anya ndị Igbo maranụ taata ụmụ anyị na-eri dị na homosexual anyị arụ na-eme n'ala Igbo bụ ya bụzi ọnwụ ka anyị mara na ihe anyị mere onwe anyị ka anyị mara na ihe anyị mere onwe anyị dozie ala Igbo ndewo